ndinayamba kumva m'thupi mwangamu mumangophwanya komanso zimene zimandichitikira ndimapezeka kuti m'mimbamu mumampweteka ndiye kuti ndimanjenjemera sindimakhalanso ndi chilakolako chakudya ndinapezeka kuti m'mimba muja mukumapweteka ndithu zapezeka kuti mpakana tsopano ndayamba kutupa kenaka ndikupezeka kuti ndikumataya magazi. komanso sindimatha kupatuka. ndiyeno naona kuti vuto lija landikulira ndithu kwambiri kenaka ndinabwereranso kupita ku chipatala chakwathu cha nzandu chija nditapita ananditanira ambulasi ya ku Ntchisi boma kumene kuli likulu kwathu kwa boma nditapita kuja anandijambula Atandijambula anandipeza ndi zotupa zitatu mu chiberekero changa komanso anandipeza ndi mauka ndiyeno anandipatsa mankhwala, mankhwala aja ndinabwerera kumudzi nditapitiliza kumwa ndikumwa mankhwala aja kunapezeka kuti kusintha sikunapezeke. Kenaka ndinayendanso. Ndinapita ku chipatala cha mtengo wa nthenga, anandipatsa mankhwala, ndinakapangabe chimodzimodzi, kupitiliza kumwa koma sizinandithandize. Ndinapita chipatala cha Madisi, ndinapangabe chimodzimodzi koma sizinandithandize. Kenaka matenda aja anapezeka kuti ndikupitilirabe ndikungokhala chogona. kumangolira osatha kugwira ntchito ina iliyonse. Ndeno kunapezeka kuti nditapanga choncho, ena ananena kuti ah, yeserani kupita mwa asing'anga kukatemedwatemedwa zimphini mthupimu, koma zosathandiza. Ndinapita kwa ena ati ndi asing'anga, akuti ndi a boma la Neno uku. Kumeneko koti ndithu pafupifupi ndinaononga ndalama yokwana ndithu mwina 70 chakuti sauzande, koma ukoko sindinakapereke ndalama, anangondipatsa chithandizo. Ndinabwerako koma. zosatheka. Kenaka inapita kumudzi kuja inafika ponena kuti tsopano nangogonja kuti apapa ndi mmene zililimu kaya adziwa ndi Ambuye. Ndiye kenaka ndikucheza ndi aneba anga mpamene anandiuza kuti ah inuyo matenda anuwa ineyo ndikumava za Maranatha. Mutapita ku Maranatha inuyo mwina mukhoza kuthandizidwa. Nyamula kunditengera pa njinga ndikubwera kumene kuja. Ndinakapeza anesi athuwa. Atandiona akuti ah kuno mwabwera kuno kaya inuyo ndiye kuti lele kwina konse mumayendako mumachedwa. inuyo muchira. Ndinawauza kuti, Aa mukunama. Ndayenda kwa anthu odziwika, olengezetsa pa radio koma zidakanika. Ndiye inuyo mukuti chani? Ineyo panopa nangofika poti nafika pothera kuti chimene chindifike chinditani kuti? Chindifike. Akuti ayi, matenda amenewawa kunoku kulibe matenda amene akukanika. Matenda timachiza matenda oti mwina stroke munthu yamupha konse uku kufa ziwalo kuuma koma munthu amapezeka kuti amatani? Amachira. Lanulo si vuto. Ndiyeno mankhwala aja nditatenga. Ndinapita nawo kumudzi kuja ndinakamba kumwa umamalizika mwezi nona kuti ka munthu namba kusintha ndadzuka pamphasa paja ndamba kuyendako ndithu kenaka ndinabwelaso mwezi wachiwiri kudzagula mankhwala ena ndinayenda ndekha kosachitaso kundinyamula ndinadzagula mankhwala aja ndinakapitiliza kumwa kenaka kubwela mwezi wachitatu ndinangobwela kuti poti mmene anandilembela dosage yawo kuti ndimalize Ndifunika ndimalize ndebe nditanibe?
Ndimalizebe.
Nditabwera kumeneko komanso iwo anadabwa. Kodi ndinuyo uja munali wobwera kuno mutatheratu? Ndikuti ndine. Akuti ayi mukunama. Nkuti ndine tandiwonani. Kupezeka kuti munthu nambosintha. Ndinabwera June pa Maranatha apa ndiye kuti July. napeza kuti munthu namba kuchira August kuchiriratu Maumboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku. nga ndiye panopa ndi wathanzi moyo wabwino ndipo ineyo sindinganenenso kuti pali vuto chifukwa nditadzamba kudzatenga mankhwala ku Maranatha ndili mwezi wachitatu ngati august ndinabwereranso kupita ku chipatala kuja kuti akandijambulenso akandione ngati zotupa zija zikanali Mm. muthupi mwangamu